Ar an Satharn, bhí féasta Liathróid Láimhe san Ionad Náisiúnta Liathróid Láimhe i bPáirc an Chrócaigh nuair a chinntíodh craobhaithe Liathróid Láimhe Dúbailte na bhFear agus na mBan na bliana seo, Mícheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta.
Ins an chéad chluiche leathcheannais dúbailte na mban, fuair na seaimpíní reatha ó Chorcaigh, Caitríona Casey agus Aisling O'Keeffe, smacht luath ar chúrsaí agus Casey thar barr dóibh. Bhí an chuma ar an scéal go mbeadh Corcaigh go hiomlán i gceannas, ach shocraigh Eilise McCrory agus Aoife Kelly ó Thír Eoghain, thaispeáin taithí Chorcaí ansan agus thugadar leo an chéad chluiche, ainneoin sprid iontach troda Thír Eoghain, 21 i gcoinne 11. Bhí an dá thaobh gob ar ghob go luath sa tarna cluiche. Ach tháinig tuirse ar Thír Eoghain agus thóg Corcaigh na pointí níos fusa ansan. Chríochnaigh sé 21 i gcoinne 4 agus Corcaigh tríd go dtí an cluiche ceannais. Game up girls!
Sa dara leath craobh na mban, Bhí tánaistí na bliana seo caite, Ciana Ní Churraoin agus Niamh Heffernan ón nGaillimh, in uachtar ón tús i gcoinne Leah Minogue agus Caitríona Millane ón gClár. Bhuaigh siad an chéad cluiche 21 in aghaidh 2. Thaispeáin mná an Chláir a gcumas agus iad níos fearr sa tarna cluiche. Bhí an Ghaillimh rómhaith dóibh agus bhuadar é sin 21 in aghaidh 5 chun cáiliú don chraobh aríst i mbliana. nuair a chasfaidh siad le Corcaigh aríst. I leath craobhacha na bhfear, theastaigh tús maith ó Gary McConnell agus Brian Carroll na Mí i gcoinne na seaimpíní reatha ó Chontae an Chláir agus fuaireadar a leithéid. Diaidh ar ndiaidh, tháinig Diarmuid Nash agus Colin Crehan an Chláir go mór isteach san imirt. Dh'fhan iarbhuaiteoirí dúbailte na Mí leis an gClár in cluiche maith agus chothromaigh siad deich i gcoinnibh a deich. Bhí brú ar an Mhí agus frustrachas ar an gClár agus an Mhí anois gafa chun tosaigh. Tháinig feabhas mór ar a gcuid imeartha áfach ansan, sárghluaiseacht ó Colin Crehan agus iad thar n-ais chun tosaigh. Agus brú an Chláir ag teacht ar aghaidh as sin go dtí deireadh, thugadar an cluiche leo, 21 i gcoinne 14. Bhí an Clár níos compordaí sa tarna cluiche. Throid an Mhí le hiarrachtaí maithe ach thóg an Clár ceannasaíocht ar chúrsaí. Níor scaoileadar don Mhí teacht thar n-ais mar dheineadar sa chéad cluiche. Tá Diarmuid Nash agus Colin Crehan anois sa tóir ar craobh eile agus iad cáilithe don chraobh le taispeántas iontach, an scór deiridh 21 i gcoinne 8. Ard-chomhrac sa tarna cluiche leathcheannais na bhfear. Chuir driotháracha Funchion ó Chill Chainnigh, Peter agus Patrick, tús maith leis an gcluiche agus iad i gcoinne Michael Hedigan agus Daniel Relihan, tánaistí na bliana seo caite ó Chorcaigh. Bhí frustrachas ar Chorcaigh ag an tús, ach tar éis an chéad briseadh, shocraigh sárfhreastal ó Hedigan iad agus d'éirigh leo dul i ngiorracht dhá phointe de dheartháireacha Funchion, Cill Chainnigh. Ach ba léir go raibh Cill Chainnigh ag teacht isteach ins an imirt agus ag fáil ceannasaíocht ar an gcluiche agus bhuadar é ag an deireadh, 21 i gcoinne 15. Sa tarna cluiche, chuir Corcaigh i bhfad níos mó brú ar Chill Chainnigh ón tús. Bhí an cluiche an-chóngarach go deo. Chuir Cill Chainnigh a ngob chun cinn, ach níorbh fhada dóibh fanacht in uachtar Agus tháinig Corcaigh thar n-ais le Daniel Relihan ag imirt thar barr le dhá ghluaiseacht iontacha chun na foirne a chothromú agus é a bhuachaint go drámatúil ag an deireadh, 21 i gcoinne 19. Theastaigh an tríú cluiche ansan chun na foirne a scarúint óna chéile. Bhí an-mhisneach anois ag Daniel Relihan agus chuaigh Corcaigh chun tosaigh. Choimeád na Funchions taobh leotha ach ní rabhadar ábalta breith suas ag an deireadh agus bhuaigh Corcaigh ardchoimhlint 11 i gcoinnibh 7.